Uh, my name is Morris Sam. I'm a Nollywood actor from Akwa Ibom State. Keep watching. Igbo bụ Igbo mma mmanụ daalụnị asị m nke onye chiri ya zelu abụ m nwaada Gloria Ekene Iwuno onye mgbasa ozi n'ime ogbe unu ma ka anyị si eme ya n'ime ogbe ime ogbe ebe ọ na-akpọtụ anyị na-akwado asụsụ Igbo n'ime ogbe anyị na-akwado omenala Igbo n'ime ogbe anyị na-akwado njirimara asụsụ Igbo n'ime ogbe ya bụ ọ bụ na ife asụsụ Igbo na-adị gị mma omenala Igbo na-adị gị mma

And I think you should go to the hospital, get yourself checked, know what the problem is, so you can find a solution. That's it's, it's that easy. All right. So um, always take care of your health. It's very important, guys. All right. Thank you. Mazi, asị m ka m jụọ gị kedu ndụmọdụ ị nwere inye nwoke na-ada atụbanwu nwaanyị ime ma na-ebu di ya nọ nwaanyị daalụ ndụmọdụ m nwere inye nwoke na-ana atụwa nwaanyị ime wụ bu ụzọ gaa n'ụlọ ọgwụ jee meetie dọkịta ka ndị oyi- eh, ndị igbo si sụọ ya ka ha lechaa gị ahụ nyochaa gị ahụ mara ma o nwere ihe emege gị ọ wụ ha mechaa ya wụrụ na ha achọpụta na o nweghị ihe emege gị ị ma na ọ gbaghị aka ahụ ee nwoke gị bụrụ onye igbo ihe m chọrọ ikwu nwere ike ịghọta gị gaa jụọ ese ee mgbe ụfọdụ ị nwere ike iche na ọ normal destin na ọ ya emege gị nwere ike ọwa otu i si che ya ka ọ dị but ị kwesịrị ibu ụzọ gaa ụlọ ọgwụ that should be your first choice and after ụlọ ọgwụ for ndị bilivuru n'ụlọ ekpere ndị chọọchị onye ọbụla na-asọ onye ọbụla ikpe i bilivuru na onye ga-agba ọkụrụ gị ị nwere ike gaa na chọọchị ị ga-aga mana gị na-aga gị elezi anya agakwala na ndị ga-asị gị sow your seed before gị mụọ nwa gaa na ndị ke chineke kpọrọ oku ọ wụghị ndị ke kpọrọ chineke oku mhm. so gị mechaa ke ahụ ma ọ ka wọkụghị mhm. gị chịrị aka gị elu rịọwazie chineke ọ gị si nwunye gị gaakwa nyochaa onwe ya mara ma fault si n'aka ụfọdụ ụmụ nwoke na-echekarị na na ma ha atụwa nwaanyị ime na ọ wụ fault ke nwaanyị mba loo ihere gị gaa chọpụta ihe na-eme gị ga akọ ha m n'okwu daalụ daalụ rinne kedụkwana aha gị aha m wụ maazị Bright mm, abụ m director na producer na Nollywood mhm. onye ebe ka ị bụ abụ m onye um, ka m sụọ ya ma ndị ga-ama m ga-agwa gị steeti ọsọ gị mara ihe m chọrọ ikwu na ataala m ụgba ṅụọ mmanya Hmm? Hmm. Hmm, ị ghọta ebe o si oh. gị ma ebe m si akọwala m ọfụma oh, daalụ rinne daalụ daalụ ka m jụọ gị nne m kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye nwoke na-ada atụbanwu nwaanyị ime okay daalụ sọ enyi ọma ndị be anyị um, ihe m nwere ike ikwu gbasara okwu a bụ na nwoke na-adị atụba nwaanyị ime o nwere ike ịbụ na ọya butere ụdịrị em, ụdịrị em, ọnọdụ a mana before agaba mụwa ga-asị ka nwoke a gaa fụgodi dibịa oyibo ndị bekee na-akpọ ya doctor nwoke a jee fụzie dibịa oyibo ọ fụ dibịa oyibo e jee mee ya test ka a ma ma o nwe ihe na-eme ya dị na a chọọ ka a ga-esi wee nyewe ya ọgwụ ka a fụkwa ma ọ ga-eme ya o nweta onwe ya ọfụma mana ọ na o nwe ihe a fụrụ n'arụ ya m ya-advice ya jezie fụ ya jezie fụ ụkọchukwu ma o kpewe ekpere chọọ ebe ọ ga-eje na-ekpe ekpere lewe olileanya chukwu ka ọ ma ma chukwu ọ ga-aza ya ekpere sometimes ya niile na-abụkwa ihe e mere eme so o nwedo onye na-ama ehe so onye nwee ike ikwukwa ọ bụrụkwa na ọ ihe ọjọọ mana ọ dị na-adị mma ka nwoke a jee fụkwa dọkịta before ọ fụwazie em ụkọchukwu ma o kpewe ekpere mana ikpekwa ekpere dịkwa mma mana jee fụkwanụ dọkịta ka e nee gị anya n'arụ marakwa ma o nwe ihe dị wrong ọ ya enwekwere ikwu